Bonsoir mes abonnés et j'espère que vous allez bien. Alors ni video in kɔnɔ an bɛna kuma Atuma Jume ale ni Salifu ka affaire kan. Ale ni o ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna tila ka kuma Tata Rose ka libération kan. An bɛ a fɔlɔ ni Atuma Jume ta ye komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na semaine tɛmɛnen la Salifu ka platɔ Salifu ninnu ka platɔ sanfɛ nkalon t'a la Dabara fitinin tun bɛ invité yen nɔ donc Salifu ni Dabara fitinin ka kuma na Salifu y'a jira k'a fɔ ko Dabara fitinin bɛ ka Atuma Jume dɛmɛ nkalon kan o kuma in ye Dabara fitinin tɔɔrɔ dɔɔnin a y'a ka telefɔni ta ni ka Atuma Jume wele diɲɛ bɛɛ ɲɛna platɔ sanfɛ Atuma Jume y'a layidu ta ko ni ala sɔnna ale yɛrɛ na deplase ka na mali la ka n'a jira salifu la k'a fɔ ko ale nafolo yɛlɛma dalu b'ale bolo ale bɛ se ka wari buun ale bɛ wari bɔ ale ni jinɛw de bɛ baara kɛ layidu min taara o tun kan ka bɔ a sira fɛ kununko n'o bɛnna tɛnɛn don ma an b'a jira la k'a fɔ Atuma Jume a kɔni deplasera ka na mali la a selen mali la a ye salifu wele ni k'a fɔ salifu ye ko k'a ko bɛ kɛ cogoya min na ko salifu bɛ na u bɛ taa kungo kɔnɔ walima salifu u bɛ na n'u ka kamera ye u bɛ taa ale ka du kɔnɔ f'a ka choix kɛ olu fila la a ka na n'a ka kamera ye ale n'a ka emisɔnkɛla tɔ ale b'a yir'u la k'a fɔ ko ale bɛ tiɲɛ de kan ale ta tɛ nkalon ye salifu y'a yira a la k'a fɔ ko min ye ka deplase n'olu ka kamera ye k'olu tɛna sɔn o ma ko emisɔn kɛyɔrɔ kelen de b'a la n'o ye Nkalon t'a la platɔ yɛrɛ sanfɛla ye ko n'a dalen b'a yɛrɛ la n'a sɔnna ko dalu b'a bolo ko tiɲɛ don ko nkalon t'a la ko n'o y'a sɔrɔ ko tiɲɛ don k'a n'u taara fɛ yen a bɛna dalu min baara ko n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ɔ n'a nana platɔ sanfɛ k'a man kan dɛsɛ tuguni ni k'o kelen kɛ a bɛna min kɛ so walima a bɛna min kɛ kungo kɔnɔ ko a ka n'o kɛ platɔ sanfɛ Salifu y'a jira tuguni k'a fɔ ko n'a kɔni ko jinɛ b'a bolo kɔni ko ni jinɛ bɛ mɔgɔ bolo ko nɔrɔmaliman ko hali n'i jiginna kɔlɔn kɔnɔ k'i ka jinɛw b'i sɔrɔ yen nɔ kuma lasurunyara Salifu ale ni Atuma Jume u ma bɛn fɔ la Atuma Jume y'a jira Salifu la k'a fɔ ko ni bi ta tɛmɛna a t'a fɛ k'a tɔgɔ la kuma mɛn Salifu da ko n'a y'a tɔgɔ la kuma mɛn a da ni bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ko ni Salifu ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la k'o ye Salifu yɛrɛ ka ko laɲini ye Salifu fana y'a yira la k'a fɔ k'olu ka emisɔn n'o ye nkalon t'a la olu kɔni t'u ɲɛ tugu nkalon kan hali sini ale b'a tɔgɔ la kuma fɔ ni fɛn min kɔni tɛ tiɲɛ kɔni ale bɛna ale ka emisɔn sanfɛ ale b'a hakilinata fɔ o la maa si tɛ se k'ale bal'o la O ko tɛmɛnen kɔ komi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Tata Rose a kun bɛ kaso la a bɛ kalo damadɔ bɔ bi ale ni Ras Bath u bɛɛ donna kaso la wagati kelen ka d'a kan u ye kuma dɔ fɔ kuma min ni tiɲɛ kuma tɛ u ye kuma dɔ fɔ autorité ma kuma min ni tiɲɛ kuma tɛ ɔ ka da o waleya kan u tun minɛna ni k'u bila kaso la ɔ Tata Rose kɔni ale ka Wagati min kun dira ale ma ni o ye kalo fila ye o kun kan ka dafa ka bɛn kunun mɛkalo tile fila ma o ta bannen a yirala k'a fɔ fana ko amende a kan ka miliyɔn kelen amende sara ko en tant que a m'o sara hali n'o y'a sɔrɔ ko wagati min kun dira a ma n'o wagati dafara k'a tɛna bɔ